ụmụnne m ndị Igbo ọ bụrụ na unu ga-echeta last Sunday m mee vidio maka this small child furu efu ọ bịara onye ndị na-eku nwa onye na-eku nwa one woman bịara ebe ha bi kuru this small child gbafere ọsọ

ọ ga-ekwukwa ya now fa enwetago infọmeshọn the woman kulu nwa mana the problem bụzi na mbụ maka ihe na-eme na Naịjirịa bụ connection that woman ekugo ọtụtụ nwa dịka ha na-ekwu infọmeshọn ha nwetara mana ọ na-awụ ọ gachakwa nga o jee anọ how many months ọ batakwa ọ kpọrọ ya o release kwa because of o nwere ndị o nwere the woman na-eku nwa nwe connection so ihe a bụ ihe alụ na-eme n'ala Igbo so achọrọ m na unu ga-ege n'ọnụ the mother mana achọrọ m biko dịka unu na watch video a tagwanụ gọvanọ Soludo and tagwanụ all the people ị ma nwere ike ịbịa na this case because ha ejidego this woman how many times tụọ ya nga ọ pụtakwa ọ nọọ some months ọ pụtakwa o kuru nwa o jidekwa ya ọ kpọchie ya ọ pụtakwa those people will bail him out ndị ọgaranya niile ọ na-eresi nwa and other people ọ na-eresi nwa they will come in and bail that woman out ọ na-eku nwa ụmụaka na ala Igbo a is a very bad thing na-eme na ala Igbo ọ na-ewute m so now biko achọrọ m ka ụnụ nụ from the mother ụnụ from the mother biko achọrọ m dịka ị na-watch video a share this video biko ọ bụrụ na e nwere ka ị ga-esi help this woman nọmba ya dị na na write up kpọọ ya biko ọ bụrụ na o nwere polis onye ọbụla nọ na gọọmenti ị ma siri ike nwere ike ịbịa dị involve na this case biko we need it please arụ na-eme na Anambra steeti arụ na-eme nwaanyị ekugo ọtụtụ nwa dị iche iche o kuru nwa o jide ya ọ hapụkwa ya because of connection because of ndị ọ na-ekunye nwa nụnụ n'ọnụ the woman before nkwere tụrụ m ekwu biko dịka ị na watch video a share this video tagwa any politicians ị ma or anybody ọbụla ị ma that can help this case biko madam ọhaneze ndị Igbo ụtụtụ ọma nụ ọ mụwa wụ nwaanyị ahụ e kuru nwa ya na 14th December 2024

m gwa the woman oge anyị chọrọ ka anyị mee entry wee kọwatara the woman sị ya lee ka ụdị face Nwaanyị So, police wee- kwee.
eh, nwaanyị police so wee na-edescribe the woman sị lee ka the woman dị because na mụ na the woman kwuru okwu kwuchaa okwu that day ya wee lawa sị ya bye bye ka ọ ọ- ha bye bye ọ lawazie na amarọ m na the woman turnụtara back so m bịa describewara the woman eh, ka onye ahụ dị nwa nwaanyị ahụ kuru nwa m dị so ozugbo ozugbo m na-edescribe the the woman ka the old ọ dị n'ebe onye polisi ahụ dị so the woman the police woman wee tinye aka n'agba wee kwee n'isi otu a sị hey kpọọ afa the woman kpọọ afa ya sị na o chighatagokwa azụ sị na ọ pụtago na cell nke ibidokwa ọrụ ya ebe ọ kwụsịrị so the police woman sị na ọ bụrọ n'aka ha ka anyị abịa na ife ahụ na ọba ka o mere ka anyị laghachi back to ọba ka anyị jee mee entry na police station ọba so anyị jezi anyị mechaa entry na police station ọba na o nwere na ndị- aka ndị vigilante ọ rụburu ọrụ ya ndị ya rụburu ọrụ ya before jije nwaanyị a before okay nọ n'aka ndị vigilante group dị n'ọba Ee. jidebu the woman ebe o kuru nwa ebe o kuru nwa nọ ebe a ka anyị ya-ejewe na ka anyị jewe ebe a nọ ndị a ya edu anyị wee chọta nwa ahụ so anyị wee jee anyị agago na nke ndị vigilante ahụ so ka anyị ga-agazi n'aka ndị vigilante anyị kwuchakwa gwachakwa ndị vigilante ndị vigilante sị yes nọ eziokwu na the woman nọ ife a ka ọ na-arụ bụ mgbe a ka o ji wee kpọọ ndị vigilante kpọkwa afa na ha ama ya na ha makwa nwanne ya nwaanyị nke ya na ya na-abụso na the thing na ọ their family business and na mpa ya na-akpọkwa ma afa mpa ya describe ọ ka mpa ya dị so na anyị nwa wee laba agwa anyị ego ole anyị ebiri n'ọrụ ha nọọ ego na ka anyị weta nọọ ego ka e ji eme case anyị sị okay anyị chukwu nna mee amara anyị afụ obere ego anyị ji n'aka anyị were wee nyefe lọtaba so abịa bịa gụrụ oge ndị mmadụ na-abịa na be ma na-akwa na-edescribe ka the woman dị ndị mmadụ na ndị ndị mmadụ ka na-arụjekwa the same woman aka na ọ ya nwa n'otu a ka ọ dị otu m si wee na-edescribe n'otu a ka ọ dị n'otu a ka the woman dị n'ọrụ ya na ọ their family business na ejijego o nwere nke o jiri even though my sister my eh, sister m mụ na ya na-abụ na-ekpe church na Ojoto na Ojoto ụmụ ya naabọ o nke tọtara nke last born ya ụmụ ofu nwaanyị na ofu nwoke the woman kukwa ọkwa nwaanyị a ọkwa nwaanyị a jekwa na be ya mee ka- mee ka mee ha family friend na-eje ebe ahụ egote ahụ ife at- at last ọ bịakwa kukwara nwa the woman gbafurukwa gbafere ọsọ okay mgbe a gbafere abịakwa bịa ejije ya kpọwazie the woman ebe ọ nọ sị ya ya bịa bịa bịa mara ma ọ this woman bụ onye kpọrọ nwa ya ọ bịa confirm ọ na ọ the woman na ọ the woman kuru nwa ya Mhm. na ọ the woman kuru nwa ya so ọ bịa emechaa emechi ife niile anụ a due na police station buru ya due na police station o ruo na police station chenjigharị okwu na na madam na na ọ makwa ife a na-akọ o, na ọ makwa ife a na-akọ na ọ- ife a na-akọ na o dokwe ya anya na ife a si wee kwuo na ya kuru nwa ebe ne na ọ ka ha hafụ itigbu ya that place na ọ ife the woman na-eme na aka ọrụ ya na ọ ife ọ na-arụ so anyị wee jezie bịa na oge anyị bịa bịa nụta information a sị m o nweburu ebe m tụrụ meeting meeting one certain time so onye ahụ directịrị m ebe m tụrụ meeting wee sị m nne na ọ kwa adanne onye anụnwa ana onye ahụ m tụrụ meeting n'aka ya na adanne this lady kuru nwa m kịta so m wee jebe na vigilante because ndị vigilante si anyị nweta nwere ka anyị si wee nụta information ka anyị gwa fa mụwa wee jebe na vigilante yesterday wee jee gwa fa sị ya nekwa na anụta m information ebe adanne fa bi ndị vigilante si m ha kpọkwa afa ọzọ si m na o bizikwa ebe ahụ okay ndị vi- ndị vigilante gwara gị si m na obi na nwanne the woman ebizi na that compound ahụ ya ha ebizikwa ebe ahụ ee mụwa wee nọrọ n'iru fa si a na si m the shop okay ọ bụ na the shop m kpọwa tuwe ngwakwa okwu ihe na-ekwu na call bata na phone m mana mụ akọtụ gị so m wee nọ n'ihu ndị vigilante ahụ wee kpọọ the wo- kpọọ onye ahụ gwa m si na that woman ka bi ebe ahụ m wee kpọọ ya na phone oge m kpọrọ ya m si ya ọkwa that woman anyị tụrụ meeting n'aka ọkwa ọ ka bi na yard ahụ ọ sị m ee m wee si ndị vigilante ọkwa unu nụrụ ya na ọ ka bi ya ee ngwa bi- bidokwa Bi- ewe- ewere iwe na network mebisiri video a somebody kpọọ m so the thing eme the eh, video affect so bidokwa ebe ahụ ị kwụsị ikwu okwu ihe na-ekwu so m wee nọrọ ebe ahụ wee kpọọ call si kpọọ onye ahụ directiri m si m na the woman ka bi ebe a m si m kpọọ ya si ya nne doo biko ewela iwe nwaanyị ahụ anyị tụrụ meeting n'aka ya ọ ka bi ebe ahụ o bi ọ sị m e na ọ ka bi ya m wee sị ndị vigilante ọkwa unu fụrụ ya na nwaanyị a ka bi ebe ahụ mana ndị vigilante group gwara gị na o bizirọ ebe ahụ before ha gwara m na o bizirọ ebe ahụ fa ka ọ na-ekwe na ha sị m na o bizirọ ebe ahụ so mụa wee je the vigilante man wee sị m ngwazie ka anyị jee anyị wee jee wee that place wee rute ebe ahụ wee sị na ebe a wee kụọ aka anyị kụgidere aka na gate mmadụ nọ ya mana ụmụazị nwerọ onye pụtara a nọ n'iru gate because the compound buru ibu nwe onye pụtara nwe onye ụmụazị pụtara ndị nọ n'ime the compound ka ha nọ na-egwu egwuregwu na ka ha nọ so ofu onye oge anyị kụkatara aka ofu onye wee pụta ọ bụrụ na eji key kpochie the gate inside sef ofu onye wee pụtazie obere nwa ebe ihe dịka ebe nwa 12 years or 11 years ọ pụta a sị ya ka the vigilante man sị ya kee mummy gị ọ sị na mummy ya anọrọ ya ọ sị ya kee ebe ọ gara ọ sị ya na o jewere shop ọ sị ya kee ebe shop mummy gị nọ ọ sị ya na ya amarọ ebe shop mummy ya nọ na ya amarọ ebe shop ọ sị the vigilante man sị ya kee time ọ ya eji wee bata ọ sị ya na ọ ya abata n'abalị na ọ n'abalị ka o ji abata onye vigilante sị okay anyị nwa wee lọtaba mana ife na-afraid m dị kịta na ndị mmadụ na-ekwu na this woman nwere aka na nwere ndị big man ndị na-asupport ya na ọ ya eme na o jesikwa nga ọ pụta like nke this woman o kuru nwa ya na Ojoto kịta nụwa na ọ ife a nwa onye nke ahụ o kuru nwa ya before wee kpọwa onye nke Ojoto ahụ o kuru nwa ya na ọ ife a kịta nụwa n'ọbịa ndị big man a were ego supportuo ya before before you know it a tụọ ya nga before three months six months ọ pụtago na eh. six months ọ pụtago ọ na-ekugharị ndị nwa mmadụ ịbịa n'Ọba anụnwa kịta anụnwa many many places o kugoro nwa ha ịbịa na ala Ọba kịta anyị agụta ya otu four places kịta nke m ma kịta ya emegodi four places m magoro kịta this woman jegoro jee kuo nwa na Ọba anụnwa mana o nwere ife a na-eme ya e jie ya a rapụ ya and eh, so- anụ m na some places o bi na a chụrụ ya that place Ee, na o bigo o bigo o bikwa ebe a o bigo Ọkụzụ a chụọ ya bie na green bus stop ebe anụwa O- ya na ndị nwaanyị ya na ha bi na yard megide megide ọ na-ezu ndị mmadụ oshi a chụpụkwa ya ebe ahụ so now information unu na-enweta na the woman nọ n'Ọba mm, bi na Asaba Asaba ka o bi Eh. and unu need help na help help ka anyị need because a na-asị na ife anụnwa na nke si nke emekwara eme ka last na ọ maka na the woman ejirọ ego na ọ maka na the woman ejirọ ego n'ọhịa ohe the woman si enwe nne so ọha na eze ndị Igbo ọ bụrụ na ya gbatara m ọsọ enyemaka gbatara m ọsọ enyemaka nyere m aka n'ebe nwa m a nọ kpọlatara m nwa m nwa m nwoke anụnwa ee eh, kpọlatara m nwa m nwoke anụnwa ego ka mụnwa needịzịrị onye onye nwere help aka ọbụla o nwere ike inyere m nyere m aka wee kpọọ nwa m a wee pụta bikonu ụmụnne m unu anụgo ihe o kwuru unu anụgo ihe o kwuru biko this woman really need our help fa a discovergo onye kuru nwa mana ha na-ejezi ka ha gaa ebe the woman bi no help no help no help bikonu bikonu ụmụnne m ndị Igbo bikonu bikonu nyere nwaanyị aka because ọ bịa now i checkicha what is happening ọ kpọgo the woman how many times ọ kpọrọ ya kpọchie ọ pụtakwa ka ndị na-abịa ebe eluzie that place because the woman nwere connection o nwere ndị na-aback ya na iku nwa ndụ mmadụ na iku nwa ndụ mmadụ bikonu nwaanyị a needịrị our help please ọ bụrụ na o nwere onye nọ na gọọmenti ịnwa ị ma biko ka o nyere nwaanyị aka biko because na almost they don't want to point the place that lady bi na Asaba they are covering all those things ha achọrọ ịpoint ya they are covering it because of connection or because of money biko nu nwaanyị a need our help ka ọ kpọfụta nwa ya daalụnụ